maazị obi hmm? maazị obi odogwu kara aka ị ma igbo na-adị ekwubu okwu sị na ọ sọsọ onye nzuzu Hmm? onye iberibe bụ onye amaha na nwanne ya bụ ọbịa ebe o si na gbata kwụrụ hmm? nnọrị nne ndị ụlọ akwụkwọ
agụpụ ụzọ agụpụ ọnụnụ otu a ka ọ dị anyị abịago n'oge ilu igbo oge ilu igbo ilu igbo pụrụ iche mana ị manụ otu o si na ndị igbo nwere omenala hmm. omenala bụ na ọ sọ ya bụrụ nwanne gị mmadụ bịa ha na be gị ị ga-eburu ụzọ saa ya ụzọ ị ga-enye ya ọjị hmm?
maka agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ ana m ekwu nke ọjị ọ ya
igbo bụ igbo mekanụ ekpere m bụ ọ bịara nga m abịagbule m ya bụ na ya ebido hmm. ya lawakwanụ mkpumkpu apụna ya n'azụ mkpumkpu apụna ya n'azụ ọ ka ọ dị afụgo m ọjị i chere m n'ihu ana m asị ahụ ọjị ị ma na ọjị adara anụ oyibo hmm. and eh, ọtụtụ okwu adịrọ n'ụka mgbede agbanyekwa na igbo tiri ozu na ọjị bu okwu hmm, ọjị bu okwu eh, maka eh, ka a si ka anyị si eme ya na hmm. tupu m agọ ọfọ ọjị ka m wepụgodu alaruo akata na ọjị ruo ụlọ o kwuo onye chere ya O kwuo onye chere ya. otu a ka ọ dị Ehe. igbo bụ igbo na-egere m n'oge ụzọ aga Ọ- ọ ya. Ee, ngwa ọ bụ n'aha jizọs amen o. Ee, chukwu abịama eke kere ụwa anyị echego ọjị a n'ihu na mbọchị taa anyị bịara n'ilu igbo a sị na ọ na-abụ ọjị pụta obodo edere otu a ka ọ dị anyị na-asị ndụ mmiri ndụ azụ ise ndị igbo na-ele anyị na mgbe awa a, unu afụgo na ọjị echego m unu ọjị n'ihu na-ekpekwa ekpere nọ n'elu ya ana m asị na anyị ga na-eje eje na-abata abata ise nke anyị chiri anyị zere anyị zelu ise anyị ga-ata ọjị a tata ahụike tata ndụ ise tata agamniru ise wee na-asị na ọ ga-adịrị anyị mma ise na nkwọ dịrị anyị mma na eke afọ orie ise ọ ga-adịrị anyị ncha na mma ana m asị n'ike na ọbara jizọs na ọjị a ga-ewetara anyị ọmụmụ ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị ise
ọjị a ga-ewetara anyị udo ọjị a anyị na-ayọ na ọjị a ga-abụ ihe ga-ewetara anyị udo otu a n'etiti ndị Igbo niile ise
wepụrụ anyị ọnwụ wepụrụ anyị efu ise wepụrụ anyị ọnwụ ike ise ma gọzikwana ihe niile anyị na-eme na ndụ ana m asị gị onwe gị wetara ọjị a akpa i ji weta ya chukwu ya gozie ya mmaji kwuru mmaji ise ọ na-aka ọ dị n'aha jizọs amen anyịnwa ndị na-azụ ahịa anyị ga na-azụ azụ na-azụkwakwa na-azụkwakwa ma ndị na-aga ụmụaka igbo na-aga malaysia na-aga asia na-aga mba dị iche iche na ha ga na-aga aga na-anata anata maka eje ayọ bụ isi ije otu a ka ọ dị ana m asị eke kere ụwa hụra n'anyị nakwa bịa gozie ilulu igbo maka ọ n'oge ilu igbo ka anyị nọ nke bụ eziokwu ee nwanụ n'aha jizọs ka m ji goji ọjị a ise amen ị hụna na ọjị chai na ọkwa ọjị igbo ọjị ugo chara acha maazị gwa m ka ha na-etuzide gị
mụa wụ chief omenka ka a ji malụ m omenka Eh, udo nna m omenka Udo. nna m omenka Eh. ya gaziela anyị. ị ma akara m anaghị eto oge anyị sta oge ga anyị bidoro Eh. mana m na-eche eke ma ebe ebe chizu ka a ka agwa n'ọjị na maka orute ọrụ otu chiri ya mba enwe ha mma ya ka a waa ọjị taa ọjị nna ọjị nke a gbaa ị ma na igbo na-atụ n'ezi ọ na-eme a na-emekwa ela a na-eme ela a na-eme ela o juru oyi mere otu ahụ ọjị a gbakwa ịtọ o oyi ya ọ nọ n'ọjị m ị mara ma agbanyere nwa gị nwa nkenke na na-amụ ha ka esi aṅụ agbanyekwara na a bịa n'omenala Igbo hmm? na-aka nri ka e ji ebi mmadụ nkwụ ndị makwụzi ka esi agba aṅụ
ọ dịgo chei asị nwaanyị ngwa who are you ya ehugharịa asị who are you again ya ehugharịa ehugharịa ajụọ ya who are you again ya ehugharịa ya sịgharịa ogwe gị who are you ị sị m who are you na-ehugharịa ịgbagwa ọzọ ya ehugharịa ịma ya Igbo na-ada atụba n'inu sị na ọ na-eme ata ha ana kọkọrọ nwuchi ụmụazị agba na ahịkọ ehe na ma chefuzie na ọ bụghị ihe nya bụ akị inu na-ada na ntị ka ọ na-atọ n'ọnụ onye a sị hụgharịa onye hụgharịa ọ ka nghọta ya dị maka uche bụ akpa onye ọbụla koro nke ya ọ ka igbo si kwuo ya n'okwu e wee bụrụ ka ụdị lulu ee igbo bụ igbo anyị emerere ọjị maka gị onwe gị na-ekiri anyị na mgbawa ọjị igbo na-amasịkwana gị ebe ọ bụla ị nọ ịma ndị ugwu mhm. ndị yoruba na-akọ ọjị mhm. ndị ugwu a na-ata ọjị na-ata ya nke dị egwu ata ya gwụgwụ ata gworo ha na-ata ya nke mana na ọ wụ ndị Igbo na-eji ọjị eme omenala akwanyere ọjị ugwu udo ịma na ụmụazị a mụziri ugbu a hmm? na-echere na ọjị bụ egote ọjị eti ya na friji mbọsị a chọrọ ime ya a gaa were nwa ọjị taba hmm. ịghọtago mere igbo ji kwuo n'inu na nwata na-egbu mma ma ọ na-ekecha anya hmm. mana ana m atakwa ọtụtụ ụmụaka ụta a ga-asị na ma achọba isi ọchị e jee n'ụzụ o si na nne na nna mụrụ ha maka na ọ bụ na nne na nna gwara nya bụ nwa ihe a bụ ọjị etu a ka e si eme ya maka na omenala bụ nke si n'aka fere aka wee ruo ndị aka ọ ya ekwe ụmụaka mara ọ kwara ihe a ji akọwa na ụmụaka toro n'okpuru nna ha na-amụta omenala dị iche iche nke bụ eziokwu mụtakwanụ ihe a na-ewepụ n'anụ tupu eribe anụ ya ka igbo ji tụọ n'ilu na nwa ma nna ya ma ndị mbụ ma ndị mbụ ya wee bụrụ biko na ụmụ igbo unu gbaa mbọ na-akpọwa ụmụ unu ụlọ mụ na adara akpụrụ ụfụ unu kpọkọta fa nso kọwara fa ife omenala bụ ada na-akpụ osisi biko were ya bụ ekene bugere ndị okenye maka ewepụ ndị okenye ụmụaka kara atago ya kpọ ya
ịnwa e, okwu ada nwanne mmadụ hmm. abịa nche ekecha ya bụ okwu bụ na akọ na uche dị n'ije aha ịmara na a sị na ebi nta hmm. bugedere ntu hmm. n'ahụ ya niile ma hapụ onu ya ewee jụọ ya ebi nta gịnị mere iji pucha n'ahụ niile hapụ ọ sị na ọ maka ụbọchị omenenyo ka ụmụnna fụ ebe ya ejide aka ọkpọjụo n'ahụ ike
ee ụmụnna biko nụ ụmụnna wa ji ike ana m asị ihe ọ bụla ị na-eme na ndụ biko i wụgodo onye ọjọọ mee ife nke ụmụnna ga-ahụ ha sị nke a ka anyị kwuru maka nke a hmm. hapụkwanụ eh? Eh, debe hmm. ịma alụ ọnwa mụ na ya na-ekwu okwu n'otu nzukọ ee eh? ọ sị na mmadụ bịa mee arụ mee arụ mee arụ akpọ ya na bekee hmm. abọm ime ụlọ hmm. i mee i mee ọ bụrụ abọm ụmụnna hmm. o nwere ka ị ga-esi mee ọ bụrụ abọm lokal gọọmenti mana arụkwa ahụ karịzi ọ baa abomination ịmara na arụ agbagotego
ịma abomination bụ okwu Igbo anyị akpọ na abomination ya bụ na nke ndị oyibo na-akpọ mpụ n'iti ọkọrọ mpụ n'iti mpụ na iti na nke bụ eziokwu ya mere gị bụ onye igbo ịbụ ka o si aga n'ahịrị n'ahịrị maka o si na-adị mm? a sị na e jebiri ije ruo ụlọ Mm. ilu igbo bụ ihe dịịrị gị dịịrị mụnwa ịnwa ma tinye n'ọrụ mụọ anyị nwa bụ ndị nọ kịta ga-etinye ya n'aka ụmụ ụmụ anyị maka na agadi nwaanyị jere ụka ka a sị ya onye kere gị ọ sị na nna ya kere rie ego a sị ya mba na onye kere gị bụ chukwu na ọ ba na nna gị kere rie ego maka nwaanyị a nọ na di jezie ịkwa aka n'isi na mmiri chukwu a sị ya kedu onye kere gị ọ sị na nna ya kere rie ego ya mere ka o si na-adị aha m ka bụ maazị Anthony Anabara onye ụmụ m bụ Obi Innocent Chidebere dọkịta ka anyị chọọ na owere nchuo otu a ka ọ dị maka na mgbada ekotezi
anụ na anụ ee